Dhein sé nó bhain sé an PhD amach in Urbana-Champaign agus anois mar is eol dúinn is léachtóir is ollamh le teangeolaíocht é in Ollscoil William Paterson i New Jersey agus fuair sé an t-ardú céime le déanaí so tá bualadh bos tuillte aige as sin. Ní haon rún é go bhfuil an teanga thraidisiúnta, an teanga dúchais ag cúlú agus ag meath sna Gaeltachtaí traidisiúnta. Agus an cheist a chuirtear sa leabhar seo, an cheist a chuireann Muiris Ó Laoire i gceann de sna haistí ná Cé as a dtiocfaidh an chéad ghlúin eile? An féidir leis an nGaeltacht glúin nua de chainteoirí dúchais a sholáthar? An bhfuilimid ag brath go huile is go hiomlán ar an gcóras oideachais? Agus an féidir leis an gcóras oideachais glúin nua a sholáthar? An freagra dar leis an leabhar seo ná nach féidir. Go gcaithfimid iompú ar na teaghlaigh, ar na tuismitheoirí atá sásta páistí a thógaint, go dátheangach nó go trítheangach mar atá ar siúl ag Brian féin agus a bhean Anna, Joe, gabh pardún, Anna is ea an t-iníon, in New Jersey agus ag go leor daoine eile ar fud na hEorpa agus i Meiriceá Thuaidh agus go deimhin sa bhaile féin. Tá seacht. Nó 17 n-údar le 15 aiste sa leabhar seo, idir scoláirí, idir thuismitheoirí, idir daoine atá ag tógaint na bpáistí le Gaeilge agus le Béarla, nó le Fraincis, Béarla agus Gaeilge, nó le Gearmáinis, Béarla agus Gaeilge, nó fiú an Spáinnis. Tá aistí teoiriciúla anseo, tá aistí praiticiúla anseo. Anois. Ní tuismitheoir mé, ní athair mé, níl aon cur amach agam ar conas nó conas mar ba chóir páistí a thógaint. Ach d'fhoghlaimíos an t-uafás ón leabhar seo, mar is é atá ann ná stair na Gaeilge in Éirinn ó 1970 ar aghaidh, Ach seachas an gnáth fócas ar an teannas agus an aighneas idir Conradh na Gaeilge, Glór na nGael agus an Rialtas, is é atá ann ná fócas eile ar fad agus osclaíonn sé fuinneog nua, iomlán nua domhsa ar shaol na Gaeilge agus ar stair na Gaeilge. Ní raibh faic ar eolas agam faoi Chomhluadar, ní raibh faic ar eolas agam faoi na teaghlaigh Ghaelacha. sa tír seo. Tá an t-eolas ar fad ar fáil istigh anseo. Ach ina theannta sin tá nodanna agus treoir an-shoiléir go deo agus an-dearfach agus an-chinnte d'éinne atá ag iarraidh páiste nó páistí a thógaint go dátheangach. OK? Na haistí is spéisiúla dar liom, agus nílim á rá nach raibh gach aiste spéisiúil, ach tá tuairimí agus tá dúshlán á thabhairt anseo ag Muireann Ní Mhóráin faoi cad ba chóir a dhéanamh le páiste a bhfuil Gaeilge den scoth acu sa bhaile. Ar chóir iadsan a chur go dtí an Ghaelscoil áitiúil nó ar chóir iad a chur go dtí an scoil lán-Bhéarla, an mbeidh siad níos fearr as? Beidh an-thrácht, is dóigh liom, ar an aiste seo. Tá aiste thar a bheith spéisiúil ag Máire Nic Giolla Phádraig agus Iarla Watson, mar atá ag, ar stair Chomhluadar agus na dteaghlach, na dteaghlach, na teaghlaigh Ghaeltachta.

Molaim Coiscéim, an foilsitheoir, molaim na húdair ach thar éinne eile, molaim Brian Ó Broin, an t-eagarthóir. Tá an leabhar ar fáil anseo ar cúig dollar, cúig dollar déag. Táim cinnte go mbeidh an t-eagarthóir sásta cóip a shíniú. Tá deochanna ag dul thart. Tá bubbly in áit éigin, is dóigh liom. So.

Isn't it grand to hear the old Gaelic being spoken. Anois, sin an sean-dearcadh, ar ndóigh, a bhíonn ag daoine, fiú ag comhdháil mar seo, an American Conference for Irish Studies, síleann an iomarca daoine gur rud cúlaithe, gur rud in sa chúinne í an Ghaeilge, ah, isn't it grand the Gaeltacht is still there, agus a leithéid. Anois, tá nuaíocht agam daoibh. Ní faoin Ghaeltacht. é seo, ná faoin chóras oideachais ach amháin in aiste nó dhó. Tá sé ró-éasca an cúlú céanna, an cúlú cóilínithe nó iar-chóilínithe sin a dhéanamh ar an nGaeilge agus atá á dhéanamh le fada an lá. Tá tuismitheoirí insa leabhar seo atá ag scríobh as Washington State. ins na Stáit Aontaithe. Tá tuismitheoirí, ar taidhleoirí iad, a bhfuil cónaí déanta acu ins an Iodáil, na Stáit Aontaithe agus i Sasana. Tá mé féin ag scríobh ann agus mé ag tógáil mo pháistí trí Ghaeilge agus Gearmáinis in New Jersey. Agus tá aithne agam ar dhaoine in Canada agus ins an Spáinn atá ag tógáil páistí le Gaeilge. Tá teorainneachaí na Gaeltachta sáraithe. faoi dheireadh. Níl cainteoirí Gaeilge sa phríosún nó sa 'reservation' sin níos mó. Anois, glacann muid uilig, ar ndóigh, go bhfuil Gaeilge á labhairt taobh amuigh den Ghaeltacht le fada an lá ach ní go fonnmhar a ghlacann daoine leis an nGaeilge mar chéad teanga. taobh amuigh den Ghaeltacht. Ah, that's fine as long as it stays in school but when we leave school we speak English. Ní fíor sin níos mó. Tá na seanrialachaí á mbriseadh. Agus ceann de na feiniméin is mó atá feicthe agam le tamall anois ná eh, daoine nach cainteoirí dúchais iad, b'fhéidir a fuair Gaeilge ón chóras oideachais, a thogair. a bpáistí a thógáil le Gaeilge, fiú gan chaighdeán ard Gaeilge a bheith acu iad féin, agus seo feiniméan nach ndearnadh staidéar air go fóill. Tugaim faoi deara nach raibh níos mó ná cupla scór teaghlach taobh amuigh den Ghaeltacht ag tógáil páistí le Gaeilge ins na seascaidí agus fiú ins na seachtóidí. Anois tá 650 teaghlach. ar mailing list Comhluadar, agus sin iad teaghlaigh Bhaile Átha Cliath, Cathair Chorcaí, Béal Feirste agus thar lear. Agus níl aon comhartha go bhfuil an borradh sin ag stopadh.